aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene leronso tiyamika kumwamba kuti kwavomereza kuti tikadzukenso ndi moyo kuno kwanu ku nyasalande Zathu zonse ndiye tisaname achimwene zili bwino kunoko basi. Masiku tikumapita. Zochitika za kuno ndi zomwe zija palibepo chilendo? Ayi ndithu amwene. Zikuchitika zinthu mwansanga kwambiri komabe tikumamvetsetsa. Manyasa ali pa changu kwambiri kufunafuna kuti kodi zinthu zikhala bwanji. Tiyamikire basi zomwe zija zotsogola za khweze. Aliyense kwathu kuno anavomereza kuti tikafuna kutumiza katundu kuchokera dera lili kupita dera linalo, Ilipo njira imodzi yokha yovomerezeka, yodalirika, yachangu komanso yosakayikitsa ayi. Ndiye ndi kudzera pa Khweze Courier basi. Ndi yachangu, kutumiza katundu lero, lero lomwe munthu okalandirayo amakamulandira ali bwinobwinonso. Ndimakamba mobwerezabwereza achimwene kuti katundu osamapatsira amatola amene sukuwadziwa bwinobwino ayi. Mukandiperekere katunduyu, aa, aa, ankolo Anaona nazo matsoka zimenezi atagula ka Mose wa lero kawo kumupatsira wa Sienta akuti mukandiperekere kwa apongozi aah kanakafika mpakana pano sizimadziwika kuti kodi wa Sienta anayenda nako bwanji ka Mose wa lero. Khweze Courier ndi dhilu amwene. Ndimakamba kuti panopa achimwene sikutibe zinthu zake kwathu kuno zikukhala zachilendo ayi ndithu zikuyenda zikuyenda amwene nanga si mmene zinthu zakezi kuno tonse timayang'anabe mwachidwi kwambiri chaka cha 2025 cha masankho pajatu kwathu kuno osamayiwala timadyabe ndale kufikira kuti china chilichonse chochitika kuno chimalunjika kwambiri pa nkhani za ndale mu sabata imeneyi achimwene Tinawaona onyata okwapatira tambala akunka nayenda kuchititsa misonkhano, mpakana Kafadala amadabwa kuti kodi Obwande, nthawi ya kampeni yafika kale? Si nthawi yolima ino? Ayi ndithu, zikuoneka kuti onyata okwapatira tambala anayamba kumaona kuti ai, tikapendesa manja apa, atiswa anthuwa, ndi adzambatuka kutulo tawo ayamba tsopano kuthamangathamanga. Monga mwa nthawi zonse, ndimanena kuti anzathu akumbali yotsutsa akugona kwambiri, kubwatalala. Awa awa anyata okwapatira tambala akuoneka kuti akuthamangathamanga, koma makosana achina Onamwankhu, a Peresi ndi anzawo nkhani zawo zikumangothera pa masamba a mchezo basi. Kodi mukuchita chani pa ground ayi ndithu zosamveka zenizeni ndikamakhala ndisaname ndikumachita mantha zinthu kumbali inayi sizikuyenda zimene aManyasa timayembekezera si zimene tikumana nazo komanso timati tikayang'ana kumbali inayi ndiye a tikumafunsa kuti kodi ndiye tingatani nanga chifukwa mbali inayinso ndiye mabvu bwa tweni nayi achimwene Pano ndikukamba pano, miyezi inayi ikubwerayi, anyamata amtambo-mtambo akhala akusankha kuti kodi jokala wawo akhala ndani. Koma mpakana pano sizikuonekabe mutu wake kuti zinthu zake zikukhala bwanji, zakonzedwa bwanji. Nthawi zonse ndimakamba mobwereza-bwereza ngati munthu wamisala, komabe ndimadziwa chimene chikuchitika. Ndimakamba kuti zisankho kuti zipambanidwe zimayambira patali, koma makosana athu otsutsa kuno ayi ndithu, alibe nazo atendi zimenezo zija amati kulumpha dzenje ndikulionera patali ku opposition alibe nazo ntchito zimenezo kungoyenda chiyendeyende basi zioneka mtsogolomu kuti zitha bwanji masiku kumapita basi opanda china chilichonse choloza kuti kodi kwachitika chani ku opposition kodi tikulowera kuti ayi ndithu zosaoneka mutu wake nanga kodi zitati zachitika makosana enawa adomoka mo amene tingati ayi tiyese uyu ndani pakadali pano bobobobobobo zinthu zake zimene anthu tikumachita nazo zozizira zenizeni koma ndithu ndiye malonda athu ndi ati ayi ndithu sanadziwikebe bebe naye zochitika zake ngati ninja lero atulukira kenakanso asowa mawa adzatulukira Kenakanso zii! Kuchita kukhala ngati namondwe wa gombe. Kunena moona mtima chimwene, tili ndi otsutsa koma amene akugona kwambiri tulo. Kumalota zodzatenga chinthuchi koma mmene adzachitengere osadziwa kuti adzatani. Kumangoyenda ndi mphepo basi. Tili nawo otsutsa amene ndisaname kunoko kumudzi kwanu sakupereka chiyembekezo chilichonse achimwene. Zochitika zake za zii zenizeni zopanda ndi mchere womwe. Otsutsa akukanika kutsatira nkhani yokhudza ziphaso za unzika m'madera mwawo chonsecho kwathu kuno ziphaso za unzika zikusanduka chinthu chofunikira kwambiri m'moyo wa nzika ina iliyonse kwathu kuno ndi mmene zinthu zikuyendera yekhayo amene ali ndi chiphaso cha unzika ndi amene adzaloledwe kuvota m'masankho akubwerawa koma anthu kutino alandire cha unzikacho ndiye matatalazi amwene ena mpakana pano zilumika zingapo zikupita asanalandire ziphaso zawo za unzika. Kukumveka ndithu kuti kuli anthu mamiliyoni angapo amene zawo zaunzika sizidziwika kuti zikuyenda bwanji. Amenewatu ndi mavoti. Ngati mavoti amenewa sangapange zawo zaunzika pomadzafika m'chaka cha 2025, ndithu wina wake akhoza kugwiritsa ntchito zomwezo kutchola nthiti wina. Otsutsa m'malo mokangalika kuonetsetsa kuti izi zikuchitika Ayi ndithu, kukakamira zinthu zopanda ndi mchere womwe. Masankhotu kusokonekera amayambira patali kwambiri, masankho enieniwo asanafike. Zinthu zenizeni zotikhudza ifeyo anthu wamba a kuno kumudzi, anzathu andale kuphatikizapo otsutsa, sakuoneka. Atanganidwa m'tauni kumanga nyumba zawo zikuluzikulu, kukwatira mitala, kumamwa delunde wodula kwambiri, kumachita kubwekera akutafuna chiboda kuti akuti obwantasa asafe nthawi yotiona siinakwane, ationabe chaka cha mawa, ino ndi nthawi yawo yodyerera, yodzipepesa. Makosana akadakhala ochangamuka, akanaona nkhani yokhudza kupereka ziphaso za unzika ikuyenda bwanji, yaima pati, chifukwa ndithu winawake akhoza kudzagwiritsa ntchito yomweyo kugwetsa ena ake aulesi. Iii nonsetu amene mulibe chiphaso cha unzika basitu akuti simuvota. Ndiye ofunikanso kuyang'ana kuti kodi ndi madera ati amene anthu ambiri za unzika sanalandire, alibe. Kumapenya makosana, osamangodzimbidwa kamimba ng'aning'ani ngati banki ya achule, kumalimbana ndi kuvala dziguduli, masaka, zinthu pasipasipa zokusokonekera, kumanamizirabe za kale kale eh ifetu ngakhale tikhale kuti tili kunja eh, timatha kuchitenganso chinthuchi timangotere kenakanso kutere basi tatenga chinthuchi zakale kale zimene zidatheka nthawi ina yake kumaonanso ngati zikhoza kutheka pano kuyiwala nthawi zidali zosiyana anyamata a mtambo mtambo ngati akumawerengera kuti akhoza kudzachita zimene zidachitika nthawi ya mama joe koma atangokhala kumakanganirana nyama imene sidaphedwe ndi kuphedwa komwe Mwina akuyenera kuganizanso kawiri katatu. Talankhulatu monga mpolofiti, omwe aja a fwimfwi adzinyozabe, aah obwantasa, munthu wachabe kwambiri, osamumvera bwana, zonse zili bwino, tiphula chinthuchi heheheeh! Ok, tiyenazoni tione zitha bwanji. Ndikudziwa mudzifuna kumva kuti kodi obwande atino chani za Manyowa United? Aah! osanditapa ine mkamwa ine sindikupanga nawo inetu ndimapanga za mpira wa mapazi basi izi za mpira wa, wa manja eh, ka- kani za mpira wa, wa, wa sambode Ko- ko- kodi umene uja unali unali mpira wa chani sizoona ayi aya mpaka na 7 aya aya koma nanena kale kuti manyowa united simapanga nawo za mpira ndendende Kwaya ya Chamboko United ya kunsi kwa mtsinje wa Shire achimwene inayimba iwe nyimbo inayake amati pachiweruzo padzakhala sefa anzanga sefa yosefera anthu akati khetekete wa he khetekete Manure United ayipala mamba ayigwelula mano kuyimeta mpala mbutete ndi chibotolo cha galasi chosweka chovala cha Manure United si mmene chikulemerera pakadali pano chimalaya kumachita kumva ngati wavala chinkanjo chokabatizira nacho ana Ayi si za mpiranso yi. Mwina iyambe kupanga fertilizer kuchokera ku ndowe za ng'ombe. Onse a Manure United pakadali pano ayike dzanja limodzi pa chifuwa, lina akweze mmwamba. Nenani kuyambira lero tidzapereka ulemu kwa Tcherese ngakhale titakunthidwa ndi Luzapulu. mnzake wa hazinolo ya umphawi tikonzereni koma msewu wa Khonjeni kupita ku Makapwa uja mabwana ish ayi sizili bwinotu iyi ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abulande mavuto ku Nyasalande